mifa communication jabarani filɛbagaw an ka foli bɛ aw ye nin ye aw ka kunnafoni ye ka da aw tulo kan bi i bɛ a jate minɛ fɛn min ye an ka furancɛla fanga ɲɛmaa ni ale tɔgɔ ye son excellence colonel asimi goyita eh, ni ale yɛrɛ an ka jamanatigi ye fɛn min ye araba tɛmɛnen ale ye an b'a fɔ silamɛw ka seliba ale ye o fɛti i ye a jateminɛ seli nin yɛrɛ ani silamɛw jɛra ka kɛ a baarakɛɲɔgɔnw caman i bɛ a jateminɛ fɛn min an ka guvɛrɛnɛman ma ɲɛmaa n'o ye premier minisiri fo ka se an ka cnt ɲɛmaa fo ka se an b'a fɔ jamana wɛrɛw ka lasigiden minnu bɛ anw fɛ yan nɔ ani olu de ye nin seli ninnu kɛ an b'a ye u jɛra ka seli yɛrɛ kɛ fɛn min ye kuluba ale ka maa bisimila yɔrɔba min bɛ yen nɔ n'a bɛ f'a ma ko salle de banquet u ye nin kɛ wa fɛn min ye kuluba alimami ale de ye u laseli o tɛmɛnen kɔ an ka jamana ɲɛmaa ni o ye kolonɛli asimi goyita a ye e, laseli kɛ laseli min kɔnɔna na a ye sanbɛsanbɛ foli ta k'a ɲɛsin maliyɛn den minnu bɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan ani ale yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn n'a jɛɲɔgɔn ani jamana minnu bɛ yen bi n'olu ye mali teri ye a ye foli di u ma a tilara tuguni ka foli kurakuraya maliyɛndenw ye maliyɛnden minnu wulila ka bɔ ka taga an ka foroba sariya o yɛlɛmali ka taga o kalataw kɛ a ye foli belebele ta ka lase olu fɛnɛ ma an b'a fɔ diɲɛ kelenya tɔnba n'a bɛ fɔ a ma ko onu olu ka ciden min tun bɛ mali la yan nɔ walasa ka se ka lafiya di maliyɛnw ma an b'a fɔ ɲɔgɔnyew kɔnɔna na u ye bɛnkanw ta mali ka laɲini kɔnɔna na fɛn min ye eh, minusima ale ka a ka kasaw kuru ka bɔ ba maliba kɔnɔ jateminɛw kɔnɔna ni maliyɛn ka ɲɛmaaw yɛrɛ ka laseliw kɔnɔna na ni an b'a fɔ diɲɛ kelenya tɔnba u y'a ɲini mali fɛ yanni eh, desanburu kalo tile bi saba ni kelen cɛ fɛn min ye minusima ye ale bɛna wuli i b'a a jateminɛ ba maliba faso maliba an yɛrɛ fɛnɛ kun ye laɲini caman kɛ laɲini minnu kɔnɔna na eh, an b'a ye hali an ka eh, jamana eh, den dɔw kun bɔra ka u ka dusumakasaw yira i bɛ olu jateminɛ fɛn min ye yɛrɛwolo debout sur les remparts ale b'o la fo ka se kolɛkitifu min sigilen don fɛn min ye an ka finitigiw ka lafasali tɔn olu fɛnɛ y'u u fangaw di ɲɔgɔn ma alamisa tɛmɛnen ka se k'a ɲini fɛn min minusima ye ale ka taga yan'o cɛ an ka jamana ɲɛmaaw ka bɛn ni juin kalo tile tan ani wɔɔrɔ ye olu fɛnɛ kun y'a ɲini k'a fɔ minusima a ka wuli ka taga ka bɔ mali kɔnɔ wa mali kelen don fɛnɛ fɛn min ye ɲangini sɛbɛn k'a ta k'a ɲɛsin minusima kelen ma ka sababuya kɛ fɛn min ye mura o porobilɛmuw kɔnɔna na u ye janfa min ta ka mali sɛgɛrɛ olu bɛɛ b'a kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ hali bi nin ko ninnu ala ka kuncɛ ɲuman d'an ma an b'a fɔ tɛnɛn tɛmɛnen fɛn min ye nin ye sifilaka dɔ ye sifilaka mun ni ale su tagara ye an b'a fɔ an ka kɔda folon dɔ la nin kɛra dugu la dugu min n'a tɔgɔ ye sankura sankura ale yɛrɛ bɛ kokiri komin na wa a masina olu ka mara kɔnɔna na nin cɛden nin ko fɛn min ye dɔw de ye mugu ci a la maa minnu ma lakodɔn olu de kɛra sababu ye k'a bɔnɛ a ni na wa o kunnafoni kelenw tilara k'a yira fana k'a fɔ nin wagati na fɛn min ye eh, masina gendarmerie olu kɛlen don ka sɛgɛsɛgɛli boloda walasa maa minnu kɛra sababu ye ka nin e, sifilaka nin bɔnɛ a ni na tɛgɛ bɛ se ka da a kan cogo min na bankasikaw fɛ yen nɔ an b'a da u tulo kan k'a fɔ fɛn min ye e, moto dɔ ni maa fila tun b'a kan olu de tagala yɛlɛn fɛn min ye furunifɛn kan n'a bɛ f'a ma ko engin explosif o kɛra sababu ye fɛn min ye ka nin maa fila bɔnɛ u ni na nin ko nin yɛrɛ kɛra fɛn min ye e, juma tɛmɛnen ka bɛn ni nɛgɛ kanɲɛ kɔnɔntɔn wagatiw ye a kɛra yɔrɔ la dugu min ni ale tɔgɔ denbo n'i y'a jateminɛ ale yɛrɛ bɛ dimbal komin na fɛn min ye bankas o sɛrikili la i bɛ eh, maaw ka laseliw y'a yira k'a fɔ ko u yɛlɛnnen kɔ nin fɛn nin kan nin maa fila bɛɛ bɔnɛna u ni na o yɔrɔ bɛɛ wa fɛn min y'u ka bolimafɛn n'o ye moto ye an b'a fɔ moto nin yɛrɛ fɛnɛ ale sɛbɛkɔrɔ tiɲɛna kɔfɛ kunnafoniw na an b'a da u tulo kan k'a fɔ burkina faso fɛn min ye jɛkuluba min sigilen bɛ olu fɛ walasa ka se ka kunnafoni di siraw ka olu bonya cogo min na olu bɔra fɛn min ye ka u ka décision ta mun b'a yira k'a fɔ fɛn min ye eh, nansaraw ka kunnafoni di sɛbɛn bɛ n'a bɛ f'a ma ko LCI u ye u ka baaraw lajɔ u ka yɔrɔw la fo ka bɛn kalo saba ɲɔgɔnna ma k'a sababuya kɛ fɛn min u ka kunnafonidila dɔ ale bɔra ka kunnafoni dɔ di k'a ɲɛsin fɛn min ye eh, banbagaci kɛwale tigilamaw ma eh, u bɛ ka ko minnu kɛ k'a fɔ ko kunnafoni nin sababa ma bɛn o de kɛra sababu ye nin teleso nin a tɛna na sɔrɔ burukina kɔnɔ ka bɛn ni kalo saba ɲɔgɔnna ye centrafrique eh, an b'a yira u la k'a fɔ ko kunnafoniw y'a yira fɛn min ye centrafrique k'a fɔ ko olu ni rusiw ka société min bɛ n'a bɛ wele ko wagner u ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka eh, majuguw kɛlɛ centrafrique ko a baara bɛna daminɛ wa a baara tɛna lajɔ dɔ de bɛ fara a kan fɛn min maa wɛrɛw bɛ n'ale ka na fara u kan ka se k'u dɛmɛ fɛn min ye ka se ka rebɛliw k'olu kɛlɛ santarafiriki kɔnɔna na nin kunnafoni nin yɛrɛ a dira tɛnɛn tɛmɛnen fɛn min ye u ka jamana ka eh, perezidansi o maaba dɔ ye nin kunnafoni nin di an ka kɔfɛ kunnafoni an b'a kuncɛ fɛn min ye eh, faransikaw fɛ yen nɔ fɛn min ye alamisa tɛmɛnen ye maa caman de bɔra ka taga eh, u ka dusumakasa ka se k'o yira e, nanter kɔnɔna na fɛn min ye simiden min bɔnɛna ni na n'a tɔgɔ ye nahɛl n'a yɛrɛ si bɛ san tan wɔɔrɔ san tan wolonwula la k'a sababuya kɛ polisiw ka kɔntoroli fɛ u ye mugu ci a la o de hukumu kɔnɔna na fɛn min ye u ka finitigilakaw ale ni eh, maa minnu bɔra ka taga ko u bɛ taga u ka omaji ɲɛsin nin cɛden nin ma u karila ɲɔgɔn na kari ɲɔgɔn na min kɔnɔna na finitigiw yɛrɛ u ye eh, gazi ci o de hukumu kɔnɔna na k'i tun bɛ a ye u ye sɛbɛn minnu labɛn n'a bɛ fɔ a ma ko banderɔl i b'a ye o dɔw kɔnɔ k'a fɔ ko polisiw ye mɔgɔ fagalaw de ye faransi polisiw nin wagati in na ko hali bi u kɛlen don ka ɲangini wale ani bagabagali wale n'a bɛ fɔ a ma ko terroriste u kɛlen don k'o wale de ta k'o ɲɛsin u ka dugu kɔnɔ mɔgɔw la jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko n'i y'i sigi ka nin finitigiw ani e, faransi jamanakɔnɔdenw ye ɲɔgɔn na k'a bɛ i n'a fɔ hollywood olu ka gɛrɛkɛ filimu minnu bɛ to ka kɛ fɛn min ye polisiw ale ni e, kojugu kɛbagaw ni ɲɔgɔn cɛ